ninnu ye tɔɔri ka siraw le o ye baara kɛ n'a ye kosɛbɛ an ka siraw kana tunu est ce que ka faamu donc a ye kuma pour que mɔgɔ bɛ bɔ fili la karamɔgɔ gɔrɔw ye kuma pour que mɔgɔw ka bɔ fili la mɔgɔw datugu de ni lɛri la kunfinw t'u ka taa yɔrɔ dɔn an bɛ wari ɲini dɔrɔn ka taa di an ɲɛmɔgɔ ma an baw siginin bɛ yen ne ka ye mɔgɔ mɔgɔ min bɛ aladari kɛ han se la hawla wala quwwata aladari fɔrɔ jaabini b'a f'i ɲɛna mais isumulazam ani dalilu n b'a di bɛɛ ma bi naamu est-ce que ka faamu e ka adamaden ka ala deli jaabini dɔn han lahawla e k'a dɔn fɛn min tɔgɔ ye daliluya han e k'a dɔn fɛn min tɔgɔ ye kunfɛ kunuya tɔrɔfatil ayini ɲa datugu ni ɲa yɛrɛ a ye kɛ yan naamu n'i ka nasi ko karamɔgɔ bolo k'a ko k'a ko k'a ko i ma ɲɛ sɔrɔ a ma han e k'ale bɛ min kɛ yan i bɛ mɔgɔ ci ou bien dɔgɔnin dɔ ci a ye taa baro kɛ ni ba ye na dunya nin kɔnɔ ni lɛri la nin fɛn de ka d'ile yɛrɛ ye ka tɛmɛ ni ala ka se kɛ mɛn k'i ye dɛ i b'a dabɔ k'a fɔ vraiment ne bɛ yɔrɔ min na wa ne ka hollandais sɔrɔ ka kɛ makiba ye ou soit ne bɛ yɔrɔ min na nin lɔgɔ bɛ da e ka musokɔrɔba n'o ka ye ba makiba ni b'a fɔ nin ka di n ye nin ka di n ye taa wari ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ya salaire i b'a la ɲɔgɔn kan i bɛ taa san h a kana da sanni ma dɛ i b'i teri bɛɛ invité bamuso fɛ i bɛ saga ɲini ne taara n na n nana bi n teriw filɛ nin ye an b'a fɛ ka na baro k'i fɛ yan i bɛ saga la k'a kan tɛgɛ a basi bɔ ala ni bangebaa ko ye tiɲɛ ye a ka n mara kɔnɔbara la kalo kɔnɔntɔn ka n degun bɛɛ muɲu n ye ala n'o ye tiɲɛ ye a bɛ ji guwani min den bɛ kɔnɔ la a t'a wula a bɛ ji suma min den bɛ kɔnɔ la a tɛ glacé ala a bɛ la ka jɛngɛ a bɛ la den kan den ma kɛ namarani ye ne filɛ nin ye ne bɔ la ni wolobaga ye tiɲɛ ye ala wolobaga ko ni can le le ala bolo ala n ka nin kɛ ten n b'a fɛ i ka nin hɛrɛ ni kɛ n ye a ka fisa ni muru sɛbɛnni ye sɔngɔ kɛmɛ saba an bɛ can lo a ka fisa ni muru sɛbɛnni ye sɔngɔ caman mɔgɔ min datugu la a tɛ bɔ la taa saraka bɔ i ba ye Ah, ça c'est un cassement de papo. hein. non taa saraka bɔ i ba ye bilahi mɔgɔ o mɔgɔ karama annu ye bololabaarakɛla ye mais annu tɛ tiɲɛ dogo mɔgɔw ma i ba ka to dugukolo kan i de bɛna taa miliyɔn yirika ta ka taa waa yirika ta ka sɔrɔ i ma dɛrɛ ka hɛrɛ k'i ba ye k'i bɛ taa di karamɔgɔ ma anw ye karamɔgɔ de ye kɛ mais an bɛ tiɲɛ lo ni ka annu bɛ waso la an bɛ ko dɔ kɛ la an baw sababu le an baw sababu le voilà donc k'a fɔ kanberedenw ye jeunesse ye yan n'a b'a ɲɛsin a ma ka na wari d'a ma a bɛ taa dugawu ɲini a bangebaaw fɛ ka sɔrɔ ka n'an fɛ est-ce ka faamu yann'i bɛ taa karamɔgɔ karamɔgɔ fɛ ka taa i biri ko a y'a bolo bila i kun na A yann'i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ka taa wari bɔ ko taa saga gwɛ san ka na n'a ye kɔn ka taa bamuso ladiya ni kamisogo ye i b'a ladiya dugawu ɲini bamuso fɛ n na vraiment n ka karamɔgɔcɛ nin ko mɛn n nana ni bonya nin kɛ n b'a fɛ i ka dugawu kɛ n ye ni n taara ala ka barika don a la n'a ko i ye taa i bɛ taa n'a ko i kana se kana taa bilahi n'a ko i kana taa n'i taara gansan de fu ani karamɔgɔ yɛrɛ kunkolo bɛ sankolo wolon a to yen a ye sankolo ɲɔ kun na i to ka yaala n'a ye mɔgɔ b'a kɔrɔ a tɛ mako dilan o de kama mɔgɔ caman bɛ u bɛ ala deli ka tɛ ɲɔ bolo suli a yɔrɔ filɛ nin ye k'i ba to dugukolo kan sɛgɛn la yɔdijɔdi la min bɛna dɔ ye a bɛ boli karamɔgɔ nɔfɛ ni karamɔgɔ taara se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a b'a samara kɛ han ka ban ba la ka taa to karamɔgɔ fɛ fara ka fɔ i ba bɛ balo cogo min ne t'a dɔn i ba bɛ si la cogo min ne t'a dɔn han i bɛ taa to karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ dun tɛna fɔ k'i bɛ nin minɛ ka taa d'i ba ma i ba bɛ taga la ni degun min ye ten même n'a ma miiri ko ala k'i danga a bɛ miiri la ka tɔɔrɔ min sɔrɔ a yɛrɛ la bilahi i tɛ taa karamɔgɔ si fɛ mako bɛ dilan bilahi a tɛ kɛ e mako tɛ dilan e mako tɛ dilan yanni i bɛ taa karamɔgɔ fɛ ne kulibali filɛ yanni i bɛ na n fɛ i bɛ taa i ba fɛ i bɛ ɲuman k'a ye fɛn dɔ ɲini k'a d'i ba ma ka sɔrɔ i bɛ na n fɛ
wa ba duwawu le sababu le la karamɔgɔ ka duwawu bɛ jaabi la sɔrɔ ni ba duwawu t'i kɔ nasi jumɛn de b'a bɔ a bɛ jaabi nasi jumɛn kuranɛ haya jumɛn de bɛna sɛbɛn ka di mɔgɔ ma a bɛ jaabi ni ba duwawu t'i kɔ i bɛna wurudini jumɛn de kɛ a bɛ jaabi a tɛ a tɛ se a tɛ se a tɛ se donc denmisɛnninw an kana tulon k'an wolobagaw la an bangebaaw an kana woro an kana tulon k'o la hali bangeba kɛra fɛn o fɛn o ye est-ce que k'a faamu i bangebaa mana kɛ fɛn o fɛn o ye karamɔgɔ i cɛsiri n'a ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka sababu ɲumanw k'an ye inshallah la i bɛ wurudi kɛmɛ ka sɔli kɛ kira kan kɛmɛ donc i bɛ i bɛ la ilaha illallah wurudi sa waa kelen ani kɛmɛ ani kelen n'a nana se kelen yanni parce que yanni i b'a daminɛ i bɛ kɔn ka kelen de kɛ i b'i damakasi ala ma ala i bɛ kele i tɔgɔ la kojugu i ka tɔgɔ filɛ nin ye a ma da kira la a ma da nabi ɲuman la a ma da danfɛn si la ile ala bɛ kele i tɔgɔ bolo kojugu i tɔgɔ filɛ n'a dala den o den o ka kɛnɛ min kan dugukolo bɛ dabiri a tɛ da mɔgɔ la alahu jalla jalaluhu i bɛ sigi sɛbɛ i bɛ la ilaha illallah wurudi n'i ka wurudi san waa kelen ani kɛmɛ ani kelen est-ce que k'a fɔ i bɛ kɔn ka kelen de kɛ ka kɛmɛ kɛ ka sɔrɔ ka waa kelen kɛ bilahi aliyu lazim karamɔgɔ i den bɛ papiye sɔrɔ cent pour cent ni se b'i ye i bɛ saga gwɛ ɲini i b'a faga k'a kɛ saraka ye alahu akbar bon minnu bɛ jamana jafara o b'a fɛ k'an kɔntakite annu bɛ baara dɔ kɛ k'a pɔsite i ma ni baara sel'i ma i b'a ko su kelen pewu n'i ka ko su kelen pewu sɔgɔma i bɛ wuli dɔ bɛ i b'a ko n'i k'o ko ka taa o kalo ban n'i ma papiye sɔrɔ kulibali wele o bɛn'i wele i bɛ taa dɔsiye depose i bɛ nasi ko ka sɔrɔ ka taa dɔsiye depose o bɛn'i wele ka papiye d'i ma mɛ ni mɛ ni wari t'i bolo n bɛ se ka baara kɛ an bɛ sarati ta ɲɔgɔn ye parce que jamana ka mɔgɔ na maalankolon de ka ca n'a mɔgɔ sɛbɛ ye donc n bɛ baara k'i ye an bɛ sarati ta ɲɔgɔn ye n'i ka papiye n'o papiye dil'i ma n'i ma y'a wari segin ma ala yɛrɛ ko ten ni mɔgɔ ka ko dɔ kɛra n'i ka man di n'i b'a segin ma i b'a segin ma n'i bɛn'a to ale ala kama i b'a to ale ala kama ala ko ten n'i k'a to ale baraji le ka bon mɛ n'i k'a sara fana hakɛ t'a la voilà i bɛna se ka papier ko ɲɛɲini donc e ka faamu donc o ye hakika ye ne b'o baara fana kɛ ka poster o bɛ yen o ye hakika le ye donc k'a bɔ a la mɔgɔ minnu mako bɛ garizigɛ la n b'a kɛ fana a kɛcogo kelen na ni garizigɛ datugula ka tɛmɛ dɔw bɛ a garizigɛ datugu nafolo ko t'a la dɛ mhm. a garizigɛ ka ɲi mais a datugula i b'a dayɛlɛ ka d'a ma mhm. o fana baara bɛ kɛ su kelen i garizigɛ bɛ dayɛlɛ mhm. ne ka su kelen kelen kelen baara ka ca wulibali fɔ mhm. n k'o le ɲɛɲini ka ala ka chiffre ɲɛɲini kelenya nin mun de b'a la mhm. ala ka kelematiya kɔnɔ kelen pe mun de b'a la n k'o le ɲɛɲini o de kama n bɛ baara kɛ ni kelen kelen ye ka ca ka ca ne yɛrɛ ka ismul azam min sigilen b'a kan a bɛ laban kelen pewu de ma est-ce qu'a faamu mais ni san bɛ nana n b'a fɛ san ka jɔ ne ka n b'a kelen ta dɔrɔn ne k'a kɛ san bɛ jɔ est-ce qu'a faamu ni san gɛrɛla mɔgɔ ma fana n'u ka n wele ni n donna dugu kɔnɔ ni bɛ bɔla dɔrɔn ni n k'o kɛ fana n taara n b'a kɛra bɛɛ ɲɛna kɛ ni bɛ bɔla n'u ko a ye dugawu kɛ dugu ye ni ka dugawu k'a ye n kɔnɔ dɔrɔn de ka kelen nin fɔ ni n bɔra u bɛ n wele sanji bɛ ben fo ji bɛ woyo donc ne ka kelen nin mɔgɔ kana fɔ ala ka sɔnni di ala bɛ fɛn di mɔgɔ ma mɔgɔ min k'a diya o de kama n bɛ baara kɛ ni kelen kelen ye n taara a filɛ ala ka kelematiya kɔnɔ a t'a fɛ ka fɛn dɔ fara yɛrɛ kan k'a tɔgɔ fara yɛrɛ kan min ye alahu ye alahu tɔgɔ ma mun a ma da foyi la ni ala kelen pewu tɛ n k'o de sɛgɛsɛgɛ ka taa filɛ mun na ala m'o kɛ mun na ala ma sɔn a ko a ka muhamadu kanu mun na ma sɔn ka d'a ma a ka muhamadu d'a ma ka sɔrɔ ka la ilaha illallah muhamadu rasululahi fɔ mun na n k'a ye mun na ala yafara an fa adama ma an fa adama bɛ bɔra arijɛna kɔnɔ waati min na k'a ye ala fununa a kɔrɔ an fa adama seginna ka arijɛna bonda filɛ ten k'a ye la ilaha illallah muhamadu rasululahi sɛbɛnnen bɛ a ko ala yafa n ma muhamadu kosɔn ala ko n yafa ma ko jɔn de ka muhamadu yira i la ko muhamadu ye jɔn de ye a ko ala bɛ sɔn ka tɔgɔ tɔgɔ min tugu i tɔgɔ la c'est que o tɔgɔ nin fɛn dɔ le min ka bon ala bolo donc yafa n ma muhamadu kosɔn o de kama kalima kɔnɔ nin karamɔgɔ n bɛ kanbiriya n bɛ kanbiriya de kan e m'a ye saga tɛ ban fɛ yen a secret ye kelen de ye n'o bɛ nin saga lala ka kan tigɛ i bɛ taa sɔrɔ nin sirilen n'o bɛ nin lala a secret ye kelen de ye donc kelen ko caman bɛ kelen kɔnɔ sule ko camanba bɛ kelen kɔnɔ hali i bɛ muso de ɲini i t'a sɔrɔla ah n'i nana n fɛ n b'i don kelen kɔnɔ a b'a d'i ma bilahi lalu lazim b'a d'i ma a b'a d'i ma kabako i bɛ papier fana de ɲini n'a ye ka taa jamana jan i taara i ka papier dossier n'i nana n tɛ baara k'i ye dɛ n bɛ baara min kɛ n b'a dugawu k'ala ye e k'a faamu i bɛ na ni saga ye an bɛ jɛ an bɛɛ bɛ jɛ denmisɛnninw bɛ sigi an bɛ dugawu k'ala ye ne bɛ n ka kɔlɔsi ta n bolo i bɛ taa i bɛ taa papier don a bɛ kɛ ne ka karamɔgɔya kalo min ka diya hadamaden tɛ se ka bɛɛ mako dilan mais ne lagosibaga tɛ karamɔgɔya kɔnɔ n'i k'a ye i bɛ mɔgɔ lagosira ka fɛn dɔ de k'i y'a ma ɲa o de kama i b'a lagosila i b'a fɔ wulibali man di ye maa tɛ se karamɔgɔya la o ye nkalon fin de y'i ma ee ne n bɛ n ka numéro bila n ka so bɛ yen na n kɔrɔbɔ i kana na baara kɛ dɛ a kɔrɔbɔ n b'i kunko f'i ɲɛna i yɛrɛ ma sigi ni min ye mais an tɛ waso ni nin yɔrɔ ninnu ye quoi n tɛ waso ni filɛni ye n tɛ waso ni n ka karamɔgɔya ye parce que karamɔgɔya yɛrɛ ka ne yɛrɛ nafa ka ban i ka kɔlɔsi ta a bigɛya kɛ den min bɛ se ka tirɛn tan ni kelen na ɲɔgɔn kan ko a yɛrɛ tali kɔlɔsi kɔnɔ karamɔgɔ ka dɔgɔ dɛ mais kɔrɔsi de kelen de kɔnɔ ka sɔrɔ kalima kɔnɔ ka sɔrɔ ani sɔli kalima ni sɔli donc n'i ka nin dɔn dɔrɔn karamɔgɔ i bɛ lafiya donc mɔgɔ bɛ na dɔrɔn i b'o ya baara kɛ mhm. ala tɛ ban kalima ma n'i k'a wele ala tɛ ban k'i jaabi kelen ala tɛ ban fana i bɛ sɔli kɛ ko a bɛ ban k'i jaabi non sule ni mɔgɔ k'i wele i bɛ quartier la kɔnɔdimi cunna mɔgɔ dɔ kan i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na han soit baga dɔ de kirinna mɔgɔ dɔ kan a benna a t'a lɔn a b'a ɲɛsi cogo min na est ce k'a fɔ n ko nana f'i ɲɛna i bɛ ji bɔ tasa kɔnɔ k'a bila i bɛ tasabiya ta i bolo i bɛ sɔli kɛ kira kan waa kelen ni kɛmɛ ni kelen soit b'a kɛ kɛmɛ ni tan ni kelen soit b'a kɛ kɛmɛ ani tan ni kelen parce que tan ni kelen kelen nin ale bɛ bɛn anw ma ani kiraw ani danfɛn wɛrɛw mais kelen pewu na ale bɛ bɛn ala de ma est ce k'a faamu i bɛ sɔli kɛ kira kan waa kelen ni kɛmɛ tan ni kelen soit tan ni kelen i bɛ i bɛ daji tu ji in na ni daji barikama nin ye parce que e ka kuma barikama de b'i da la i b'a ta ka taa tigi ma a b'a min a b'a ko bilahi lo alilu a tɛ tɛmɛ miniti damanin kan seconde dix secondes a bɛ la ka sunɔgɔ hali ni fa donna mɔgɔ la o k'a mina a bɛ yiriyiri la sɛbɛnnikɛla tɛ yen i bɛ sɔli sɛbɛn dɔrɔn waa kelen ni kɛmɛ ni tan ni kelen han u ye ji nin bɔn a kan u ye dɔ d'a ma a b'a min fa de bɛ a bɛ la ka sunɔgɔ ɛse bɛɛ de bɛ se k'o kɛ yan ɛse bɛɛ ɛse bɛɛ bɛɛ da bɛɛ nɔrɔ bɛ bɛɛ da la la ilaha illallah muhammad rasulullah n'o bɛ fɔ da o da o la barika b'a la e m'a ye ni kafiriw tun ka cani kɛ minnu ko kira ko tɛ can ye ala ko tɛ can ye n'u ka cani kɛ n'u b'u gɛnna guruguru n'u taara se kira ma o bɛ mun de fɔ u bɛ kalima de fɔ n'o ka kalima fɔ ala kira ko a b'a to ko ninnu kɛla an dɔ ye ko kɛla an dɔ ye a y'o to yen ten ko ninnu kɛla an dɔ ye mais kafiri finw minnu tun bɛ kira kɛrɛ na a bɛ bɛn da bɛɛ la da sanuma bɛɛ la da sanuma ye jumɛn de ye adamaden bɛɛ da ka sanu han peut-être mɔgɔ min tɛ seri i tɛ seri i ye kafiri ye ten donc i bɛ yen yɔrɔ la ten i tɛ se ka taa fɔ ko i tɛ serila i tɛ seribaga ye i bɛ taa o kɛ n'i ka seriji ta ka ban dɔrɔn ka ka k'i ya tasa ta k'a bila dɔrɔn ka sɔli k'a kan ka fɔ cogo min na i b'a kɛ ten dɔrɔn karamɔgɔ a banna a bɛ kɛ de est ce que ka faamu o yɔrɔ faamuya de mhm. alhamdulillah ani kurana aya dɔ bɛ yen n ma na n'a ye ni n tun nana ne tun b'a di mɔgɔ ma donc ale n'a sɛbɛla ka ɲagami ni jabi ye i b'a don i tigɛ la mhm. o jabi tɛ bɔ n'i ma furu o jabi tɛ ban n'i ma furu nin ye kɔnɔnagbɛya de ye quoi nka mɔgɔ min bɛ mako b'a la a ye sɔrɔ a ye n sɔrɔ n bɛ se ka d'a ma o ye furu yɔrɔ ninnu ye n ka denmisɛnnin dɔ b'a kɛ ka d'u ma o ye saraka fisabilahi n'i bɛ sɛbɛnni sɔngɔ d'u ma dɔrɔn k'a kɛ da t'a la k'a fɔ n bɛna wari minɛ i bolo non denmisɛnnin dɔ a bɛ kuma ka bɛn dɔrɔn b'a kɛ ka d'i ma mɔgɔ min b'a fɛ ka furu ani mɔgɔ min b'a fɛ ka den kɛ an bɛ bɛn prix dɔ de la ni denko la an bɛ bɛn prix dɔ de la donc denmisɛnnin dɔ b'a kɛ ka d'i ma i bɛna min d'u ma o ka sɛbɛnni sara ni baara sabatila i bɛna wari di